Alinafe Chapima, a widow who is struggling to raise her school-going kids single-handedly, was all smiles for being one of the beneficiaries of the project. zina langa ndine alinafe chapima kuno kwathu mwa muhiyo TA mkanda kuno kumulanje kuchokera pa nthawi imene amunanga ine anamwalira kuzafika siku la lero timakhala ndi moyo wozunzika ndi ana ndiye kanthawi kanoko ineyo ndathokoza kuona nyumba yanyuwani imeneyi zisinthika chifukwa chonena kuti nyumba ndinaweni panopo ndi yayikulu ndiyoti anawa ndikhoza kumakhala nawo nyumba yomweyo opanda chovuta china chilichonse Martha Likoswe, whose single roomed house she previously owned, could not accommodate her and her five children, is all smiles. Thanks to the Bermuda Overseas Mission, BOM. zina langa ine ndi malita likhoswe wa muzi mwa muhiyo kunoko TA mkanda boma la mulanje ni mavuto anali osayamba kwambiri chifukwa nyumba imene ndimakhala ine ndi anawa inali yachichepere kwambiri oti ana onsewa ndimatha kugona nawo chipinda chimodzi pamene ali mavuto kwambiri kudwaladwalanso kunali kwa pafupipafupi panopa tikusunga ana okwa- osachepera 5 amene ndimawasamalira ine ngati mzimayi pandekha poti be mavuto ndi ena ena ndi enawobe achepako mphamvu fana kuti ngasi timagona nyumba imodzi panopa moyo wanga muno osangalala kwambiri ndi chimwemwe ndithu ndikungothokoza bungwe limene lapangapo pologalamu ngati imene iyi mulungu akatani adalise Zina langa ndine Manesi Mambo. Ndathokoza kuti tapeza nyumba yabwino, mmene ukagona ifeko kudwala kutani kuchira.
dzina langa ndine edifina maheya ndimakhala mudzi mwa mu- mwa afumu a muhiyo TA mkanda boma la mulanje yandisintha kwambiri chifukwa nyumba imene ndimakhala ine inali yonyasa kwambiri ndipo inathyoka Panopa ndizikhala nyumba yabwino yolongosoka. Ndimakumana nawo mavuto ambiri. Chaka china chilichonse ndimazula mauzu, kugula mitengo, misomali, kufotokoza nyumba. Ana a sukulu mavuto akuwakhudza chifukwa chokuti akagona osadya, kupita kusukulu, ngakhale zoyankhulidwa m'kalasi ndi zolemba aphunzitsi pa blackboard kuti alembe, sangathe kuona bwinobwino chifukwa m'maso mwawo amaona mdima nkhani yokuti agona osadya. Pemphero Maotcha, a physically challenged young man who is also pursuing his secondary education, thinks the project will completely transform his life and making his school life easy. He will not spend time looking for grass every year to thatch his home. zinanga ndi pemphero maotcha ndimachokera muzi mwa mfumu a muhiyo kwa TA mkanda boma la mulanje a Bermuda overseas mission ndikuwathokoza kwambiri kuzera mwa atsogoleri awo kunoko kumulanje bambo bile bokosi amene amatengapo gawo lalikulu kutilipirira fizi kuti zikomo kwambiri pa zimene amatipangira ayi kwasintha moyo kwambiri chifukwa munthu ngati ukugona m'nyumba yoti mwina ndiyovumba si munthu moyo wako sumakhala wabwino makope umapezeka mwina anyowa munthu umangokhalanso ni nkhawa kuti kodi makope kapena zokudya zikhala motani m'nyumba mmene munthu
chonchi amuna anga anamwalira kalekale ndiye ndimasowabe chisamaliro koti ndikhala moti bwanji ndimakhala kitchini yosayembekezera ndi ana ndiye kugona kwa ine kholo ndi anawo timagona ngati mothithikana ndiye chonchi malinga kuti tapasidwa ife nyumba ngati yayikulu yosamalirika amene andikwathokoza kuti atichitira chani chitukuko ndipo manyumba onyadisa mwa muhiyo muno. Ndine Jairus Makina ndikhala muno mudzi mwa Muhiyo T/A Mkanda Mulanje Malawi. Ayi chisangalalo ineyo n'chachikulu kuti ndamangidwa nyumba iyi pomwe nalibe ndipo zoti ndikanayifikira kunali ku- kunali chovuta pandekha. Ndinali nawo ujeni ku- ku- ku- kuzu chaka nchaka kuzula mauzu komanso nyumba inandichepera ah, kusintha kuti nyumbayi ndi yayikulu bwino ndizikhala momasuka ndimavutikanso kuzula mauzu
zina langa ndine Esther Wasili ochokera m'mudzi mwa Muhiyo T/A Mkanda ku Mulanje ku Malawi Ndingathe kunena kuti apapa moyo wanga ndine wosangalala kwambiri chifukwa cha nyumba imene ilipo msiku la lero. Nyumba imene iyi yasintha kwambiri moyo wanga poyerekeza ndi nyumba imene ndinali nayo m'mbuyomu. Inali nyumba yaying'ono kwambiri komanso yauzu yoti nthawi ya mvula timavutika magonedwe. M'nyumba mmatha kuzaza madzi kumachita kukapa, koma nyumba imene kubwera kwa nyumba imeneyi yasintha kwambiri moyo wanga ndi mmene nyumba ikuonekera ndizitha kugwira ntchito zanga momasuka Ah, zina langa ndine Ruth Alika ndine mmodzi wa mavolontiya kunoko kwa Muhiyo ndimayang'anira mizi yonse imene imathandizidwa ndi bungwe la BOM tikuthokoza pa zabwino zonse zimene mwatichitira kunoko kwa Muhiyo ila anthu amavutika pogona pokhala koma panopa apeza pokhala ndithu ndi pogona mwaichi tikuti zikomo kwambiri
Ine ndine Village Head Muhiyo wa dera la Mulanje T/A Mkanda gulupu Kazembe. Chitukuko ichi chinafika kwa anthu a mudzi uno amene anali okhudzidwa osowa pokhala ndipo zikati chonchi mukakhala ndi zitukuko zina m'mudzi zogwirika anthu a m'mudzi amatuluka chifukwa amakhala ndi pang'ono moyo woti ali pamalo pabwino koma pamakhala pokuta kuti ukugona pamvula pamtengo ndiye ukamuuza kuti tiye tizikalima msongo amakhalabe povutira koma apapa ndikuona kuti mwina pang'ono anthu akhala ngati omasuka komanso ndinene kuti anthu amasuka mango ndi amene atha panopa ana kapena ndikati ana iyayi azibambo ndi azimayi akumakwera kuphiriko kumakatola zimasuku zosakhwima enanso akumanka ku forest uko kumakasaka mango amenewa mwinanso zangoti panopa kunka kumakatola mango amenewa kumabwera nawo anthu ndikumaphika ndikumapanga phala anthu ndikumadya koma amene asakwanisa zimenezi ndiye mayi pakhalira yezu alira mpaka kupita kungokhala pansi konse osadya china chilichonse The project has constructed six houses in the year 2024 alone in Muhiyo village in Mulanje. But there is need for more, as explained by Babi Mkandawire, the building supervisor for the project. My name is Babi Mkandawire, building supervisor for BOM